ụmụnna m ndụ mmiri ndụ azụ ka ọnwa nke septemba anyị banyere bụla anyị ọnwa ọnwa ife ọma ọnwa mmejupụta wee dịlụ gaba ka ọ na-adịla anyị mma ife m bu bịa n'ụbọsị taa bụ ịgụ afa maọbụ ịba afa eh, nke a na-enye nwatakịrị bịa ụwa. Eh, ọ gịnịdị bụ afa? Eh, matakwa amata na afa onye na-edu ye. Ndị Igbo na ndị be anyị, nna nna anyị fa, nne nna anyị fa, ada anọkata nye afa ma ọ kpọọ afa. Afa na-enwe ife bụ ife ịrịba ama eji wee ba nwa afa o wee bụrụ ya na be anyị n'ana Igbo ee eh, ka m si mụta ee eh, ọ na-abụ nwaanyị mụọ nwa aṅụlị eju eh, mgbe oge luolu o nwee nna a na-akpọ nna ochie nwa amụ ma onye tọsị n'ezinaụnọ, o luo izu one ma one a ga-eme emume ịgụ afa maọbụ ịba afa nwa bịa ụwa. Ya bụ emume wee bụrụ na a ga-ewepụtaga ọjị ee nwee ndị na-edebe nzu a ga-aka n'ana wee gọọ ọfọ ọfọ ndụ ee sie nni ife olili adị nni ndị ikenye nkwụ ọcha nkwụ enu iti va ga-adịgasị maka na a ga-akpọ mmadụ one ma one ga-anọ n'obi mgbe ụbọsị afụ luolu

e kpee ekpele ịgọ ọjị kpọọ nna nna anyị va ndị nsọ nọ be anyị maka na anyị nwekwanụ ndị nsọ ee na ọ na anyị ada edebe akwụkwọ ede ka e wee malụ na ọ bụ ndị nsọ mana anyị nwee ndị dị asọ na ana igbo na ana Be anyị ee ụnụ aghọtago ife m na-ekwu akpọfuo nna nna anyị va akpọkuo olisa buru ụwa chukwu okike abịama kenee ya n'ife ọma o mee ekenesịa e wee gwa nna mụ nwa ya gwa nwunye ya ma nne mụ nwa ka o kute nwa ekupụta nwa ka a gụọ ya afa ka e wee nwee ife a ga-eji wee malụ ya n'ụwa Nne mụ nwa ewere aṅụrị kulu nwa edozisi kunye nna bụ di ya. Di ya wee kunye nna ma onye isi nọ ebe a ga-agụ afa. Mgbe o kunyere ya, ka a ga-agọsi ọfọ kpee ekpere gọnye nwa ndụ gọnye nna na nne ndụ kene Olisa bi n'igwe kene ndị bịa ajụọ nna Nya kwuo ife a ga-akpọ nwa ya. Nya bụ okenye nọ n'ụnọ, ikenye nọ n'ụnọ ga-enye nna mụ nwa ugwu gwa ya nya kwuo ife ọ chọ ka a kpọọ nwa ya. Nna ewee gọnye nwa ya ọfọ ndụ. ife ọma ife ọma wee sị na ife a ga-akpọ ya mana tupu emee nke a mata na nna na nne mụ nwa atụgoli ya alo kwuo ife fa ga-akpọ nwa fa mgbe ọ kpọzi ife a ga-akpọ nwa ya ee eh, onye bụ ikenye nwee ike sị na o were ego one dị etu a wee na-akwado nya bụ afa na ife nyanwa na-akpọkwu ọ chọkwalị ọ kpọ afa nkie ọ bụkwanụ ya bụ na-akpọ nwa Chukwuemeka Chukwudaalụ Chukwuanụ Ngozika Chinedum na afa ndị ọzọ Anyị nwekwa afịa ịnọ eke oye afọ nkwọ ọ bụrụ na a mụ nwata mbọsị nkwọ ọ bụrụkwanụ nwa nkwọ nwa oye mgba nkwọ mgba oye nwa ude nkwọ nwa mgba afọ ọ bụ afa Igbo ọ bụrọ ife ọjọọ na ife alụ mana ọ ife gosi mbọsị afịa a mụ mgbe nya bụ nna basịrị nwa afa ndị ọzọ bịa ga-ebido ụfọdụ ga-asị ka anyị baa afa ọzọ ụfọdụ akwado afa nna baa were ego one ọ bụrọ ibute akpa ego ego one ọ bụ eji aṅụrị na ngọzi wee buta baa e wee kunyekwa nwa na nnie nnie anọdụ anị nwa na-amụrị ma ọ bee akwa mana akwa aṅụrị e wee ribe ife oriri mata na akwụkwọ nsọ na o nwe ebe e de mgbe a mụ nya bụ nwa a kpọ John the Baptist nke bịasie onye nwe anyị jizọs wee bịa ndị oyibo sị na ọ forerunner of jizọs mata na a sị nna ya mgbe a bịa ịkpọ ya afa ka a mụ ya bụ nwa edesi ya afa wee wejeelu nna ya sị ya maka na ọ da-ekwu okwu o nwe ive mee ka ọ bụrọ akwụkwọ nsọ ka m bịa ịkọwaba Afa, kedụ ife a ga-akpọ nwa kedụ ife a ga-akpọ nwa ọ sị fa nye ya mkpịsị odee enye ya mkpịsị odee o dee ife a ga-akpọ ya bụ Jọn aṅụlị bịa ị fụzie na ife m ji wee kọwabakwanụ ife a bụ na ụwa kịta omenana ya na-agbafusigo Ọ na-afịazi arụ ịfụ nne na nna ọgbara ọfụụ ndị kujee nwa ka a baa afa. Ee, a makwalị na ife mmeghe erikazị mana ọ bụrụ na ọ bụrụ na e menwu izi ozi n'ụnọ sị sị gọnye nwa ọfọ ndụ na unu anọdụgo ebe unu bi obodo oyibo obodo tee aka n'ebe unu bi n'obodo unu kwa wee baa nya bụ nwa na ife unu chọọ ka a kpọọ ya ma si kpee ekpele ọ bụrọ alụ mana ị nwekwalị ike ịna ụnọ mekwa ịba afa baa afa nwee Ife ọ gosi afa ga-enye nwatakịrị ife afa ga-egosi ife nwata bụ na ebe o si bịa ọ ife ma mma ị ga-afụ ụfọdụ afa a na-abazi kịta na-asị ọ gịnịzi dụ ụmụaka ụfọdụ tonitere fa agbanwe afa nne na nna fa nye fa malụ na ife dị n'afa erika ejina afa a ba nwa gwuo egwu ụmụaka na-eto eto unu ejikwana afa unu ji emekwu guy ife anyị na-akpọ ime guy wee zaa afa nke na-adabara ka anyị malụ na afa nwee omimi na ndụ nwatakịrị afa gosi ife na ndụ nne na nna na ndụ ezinụnọ na ndụ ife mee mgbe a na-amụ afa bụkwa ife e ji enye Chukwu mee mma otuto ka anyị ghara iji afa gwuo egwu nya bụ ka anyị mata na ịgụ afa maọbụ ịba afa bụ mmemme omenana dịkwa n'anị Igbo dịkwa na agbụrụ ndị ọzọ ka anyị ghara ịchụpụ nke anyị ka m kwụsị nke nwa m ma-ewetakwa mbọsị ọzọ ozi ọma nke a gwa m zie nke a ka a gwa m zie taa mana before m na e, tutu m na-akwụsị nke taa afa mụnwa na-ekwu bụ Chukwuanụ wee na-asị ee o nwe ife m chọrọ ime ndị na-esonye na obere nke m na-eme mmadụ ise izizi ga-enwe ike ije n'ebe a na-edepụta ife wee kọwaa ife ọ dị fa ka Nne na nna m na nna m ochie na nne m ochie ji nekata anya wee kweta na ife a ga-akpọ m bụ nwa bụ Chukwuanụ dee ya detụ ya ọfụma n'asụsụ Igbo i dee bụrụ n'asụsụ Igbo i dee na ị bụ onye Igbo aghọta m i dee ya mmadụ ise izizi dee ya m ga-enye unu onyinye a na-enye na Facebook a na-akpọ star mmadụ ise a ofu ofu star etu aka ra nwaanyị ka ọ na-ekobe di ya ofu ofu star ka m na-enye mmadụ ise izizi kọwaa ife ọ dị fa ka mụa nekwa anya ọ dị m ka fa akọwata ya ọfụma rapụ etu m esi nye chukwu ga-agwa m ka m ga-esi nye mana ọ mmadụ ise izizi ee n'ime ka ndị na-asụ oyibo na-esonyelụ m ife m na-eme wee ghọta ee ka m sụalụ fa n'oyibo

after everything i will check the timing and everything with my own discretion how it touches me in your describing why i was named chukwuanụ thank you mbọsị nta ka anyị chụọ na owere nchi ụmụnne ka ọ dịkwanụ mbọsị ọzọ eh, onye nwe anyị gbaa unu ume ka ọ dịnụ